aa kalata tinachoka kumudzi ku Malawi Obwande mukuti chani achimwene anga amenewo inuyo adodolido munangosankha basi kuti a Bwande bwantasa mwana wa chabechabe uyo ndisamuyankhe kalata zake inuyo amenewo munangopanga chisankho choti mungokhala chete ngati kulibeko basi ndekhandekha ndidzikhala nikumalemba kalata ndekhandekhanso kumadziyankha ndekhandekhanso kudzitsutsanso amatero? komatu amati chimanyasa uli nacho ndikadzasiya kulemberani kalata Ndi pamene mudzadziwa kuti ah, chitsimedi chimadziwika kuti ndi chakuya madzi akachokapo. Pepani itu si kuti muyambe kunena kuti ii koma lero Obwande ndiye mwadzuka ndi milandu bwanji. Ayitu si milandu iyi, ndimangofuna kukumbutsani kuti kwanu nkwanu. Nthawi inake imadzafika mmadzakumbukira abale anu. Tikhoza kumaoneka onyozeka pano, koma ayi ndithu. Ubwino wathu mudzauona tsiku linalake. Oyimba wina wake kuno anayimbapo kuti chilipo chinafuna m'bale. Ujeni, ndiloleni kuti lelonso ndiyamikire bus zomwe zija za Khweze kamba kotigulirannso sitampa tsiku la lero. Maulendotu a pa bus kwathu kuno achimwene anaphweka kwabasi ndi bus zotsogola za Khweze. Ndimakamba mobwerezabwereza achimwene kuti kwathu kuno na akungokhala ndi ulendo pa bus anthu samayang'ananso kwina ayi koma kukhweze buses basi mtengo wake wabwino komanso zochitika zokhazo za pamwamba kwambiri ukakwera bus za khweze ndipamene umadziwa kuti ee kunja kuno kani kuli bus zoterezi munthu une nkhani ndiye ndinazo zochuluka koma ndimafuna ndisanapitilire ndinenepo kuti Dziko lathu lino achimwene, pena pake ndilochita bwino kwabasi. Zimangovuta kuti kwachuluka ambiri akuba. Ndithu khulupilirani achimwene kuti kwathu kuno achimwene titafuna kutuluka ifeyo mu goli la umphawi umene udatikhodzokerawu aah ndizotheka achimwene. Izizi zomadalira kuti ayi azungu ee tidikire kaye azungu abwere atipatse thandizo timangobisalirapo. Koma patokha achimwene titalimba mtima ndithu tikhoza kupanga zinthu. Kuba ndi kumene kukutichedwetsa amwene. Kuba kwake si kwa ifetu anthu akumudzife ku Chikumbeni kuno ayi ndithu. Ife kuba, kumaba abakha wona kunyani, ayi. Tikukamba kupakula kwa mbava zikuluzikulu za masuti, mbava zophunzira bwino, mbava zobera mabuku, osati uduli womachita akafanawu, uduli womatenga za eni ake akatsinzina. Ndimamuuza namagetsi wangayi kuti, Amwene, ndalama za misonkho zimene anthufe tikumapereka, misozi ikutsikira m'mimba, ndalama zosiyanasiyana zimene akumatenga anzathuwo kuti zithandizire kutukula dziko lathuli, zikadakhala kuti zonse zimagwiradi ntchito, bwenzi tili patali kwambiri achimwene, patali! Sibwenzinso tikumagwada kugwadira anthu enaake a maso ngati marble akhungu la fyuu ngati tomato akabotolo kuti tithandizeni chonde ndife amasiye mutichitire chifundo ayi ayi pena paketu umati ukakhala ndi kumadzifunsa kuti ulendo una uliwonse timaoneka anthu oshota koma ulendo una uliwonse bungwe lotolera misonkho limakhala likumanena kuti "Ah, panopa ndi zikuyenda manyasa misonkho akupereka bwino kwabasi moti tikunena pano tatolera ndalama zochuluka kuposera zimene tinakonza kuti titolere Koma ndiye kusaukako ndikumakhalabe osauka ndithu, umadzifunsa kuti kodi nde zimene zija akumatenga ndani? Panopa kupita ku zipatala za boma aliyense kudandaula kuti ii lero kulibiretutu ndalama kuno, sitikukumbukiranso kuti thandizo la ndalama lidabwera liti, maambulasi ndi awo angokhalawo alibe mafuta, anthu amene adapereka takatundu tawo kubomako kapena kugwira tintchito tina ndi tina kumeneko kuti alandire ndalama zawo ndi eh mpakana chaka kho ayi ndalama ndi zimene zikuvuta pepani funding sikubwera ayi, ndiye umadabwa kuti ndiye chifunding icho chimapita kuti ndalama chitolereni icho akumatenga ndani zimapita kwa ndani ndalama chitolereni icho komanso umphawi ndiye chizunzireni ichonso zimakudabwitsa koma kuti dziko lathuli timalikonda tikadakhala kuti timalikonda dziko lathu amwene aa bwenzi tili anthu ochita bwino ifeyo. zonse zoyenera tinazo koma kuba mbava za masuti zikuonjeza kwambiri. mbava zimene zikaba palibenso amene amawatsutsa ayi kapena amawagwedeza. zikachitika nthawi ina yake kuti mwina mwake ena ake agwedezedwa, amba aimitsidwa pa ntchito, zimangokhala za apo ndi apo basi. Kenaka basi, kumakhalanso kuli zii, nkhani yawo imathera pomwepo. Mmene timachitira zinthu zathu kuno ndi mbava zenizeni za masuti ndi zimene zimapangitsa kuti anthu asamachite mantha ndi ndalama zathu za misonkho. Kumangolenga zina ndi zina ndi kumatulutsirapo ndalama kwathu kuno basi kudziwa ndi kumadziwa ndithu kuti aah, awawa ndi ntchito imene amagwira ndi malipiro awo sizigwirizana ndi moyo umene amakhala, nyumba zankhaninkhani zimene akumanga, galimoto zopuma zimene akukwera. sukulu zapamwamba zimene ana awo akumapita. Umadabwanso kuti ndiye kuti kodi zinthu zakezi zikukhala bwanji kwenikweni? Mwadaladala ndithu timakhala chete, osafunanso kuchitapo kanthuyi. Malamulo ndikumakhala nawo ndithu, ayi, anthu adzinena katundu amene ali naye, e, tikakhalakhala tidzikhala ndi nthawi yowunika kuti kodi adamupeza bwanji, mm, kuti. Ndinakamba kale mu kalata yanga yapita ija kuti tili ndi malamulo koma amene samatsatidwa ayi tili ndi zimapepala zimene zidalembedwa zabwino zabwino koma palibe amene amatsatira amwene aliyense amapanga zake zinazo a zioneka komweko kupita ku polisi ku Mponela ku Dowa ukachita kupeza chikwangwani chachikulu chitayikidwa panja amwene belo ya polisi ndi yaulere koma madolo ena ake mkati momwemo amalipiritsabe Kuti Obwantasawa tiwataye pa belo pafunika K70,000. Mukudziwanso inuyo. Mulandu apalamulawu ndi waukulu kwabasi, mulandu wopezeka ndi ka pangolini, kanyama ka boma kotetezedwa. Zoyenera kuchita anthufe timazidziwa ndithu. Koma takhala tikuchita zozondoka. N'chifukwa chake takhala kadziko komvetsa chisoni, kadziko kosaukitsitsa. Koma zonse zoyenereza kuti tikhale olemera tili nazo. Chimenecho Ndi chimene chimatipweteka ifeyo anthu akuno kumudzi achimwene. Anabwera Kafadala amadzandiuza kuti ii Obwande kodi mwamva? A bungwetu lothetsa ziphuphu amumanga Papiyasi. Akuti amapitirizabe kulandira malipiro ake ngati mphunzitsi chonsecho anali atasiya ntchito ya uphunzitsi akupanga zina. Wachita tsoka Papiyasi. Anthu akupanga zinthu kudzikoku inu koma ayi ndithu kumakhala kuli zii. A bungwoyo ndikumadziwa ndithu kuti aah. Komatu akuluwa akusolola osati sewero. Munthu moyo wake kusintha poyerayera, gamoto, zakuchipani kumangogula ali phee ngati akugula zovala za pakaunjika. A bungwe osalimbana nazoyi. Koma Papiyasi alandira bwanji malipiro atasiya ntchito? Basitu kammangeni ameneyo. Nkhondo yolimbana ndi ziphuphu kwathu kuno mm ayi sitikuwina achimwene. Tikumangopanga mopyapyaza. Koma ta palibepo chilipo. Mbava zenizeni za ma suit ayi ndithu. sizikuchitidwanso kanthuyi, kundende ndi kwa ifeyo alolida obwantasa opanda maina. Zikachitika kuti mwina mwake mbava za masuti zapitako mwangozi, aah ngati zimakhalakonso? Ayi ndithu, okhaokha amapezeka kuti akumenyerana nkhondo, ayi bwana, eh koma uje uja mutilutseni walapa sadzayambiranso. Nthawi yomasula akaidi ikakwana, umangomva basitu uje ndi mfulu watuluka. Nanga ndalama zathu zija anatitengera zija bwanji? Aaa obwantasa inu, zako galu iwe! Shaa! Kundende ndi kwa ifeyo ovutikafe, koma anzathu mm amangodzibera ali phee! Ena akamadandaula kuti funding ikuvutavuta nde ndi chifukwa chake tisakukulipirani, kumakhala ngati akulira nafe limodzi koma aah mbava mbava za masuti zophunzira bwino zimadotolo zovala mandala owerengera ndalama mmaso kumawerenga mangwinjiri owabera anthu ovutika ngati ifeyo obwantasa okafa dala ogoloso onamagetsi odiveliyasi odauni malaya athina onyema zawo mwanjowa amalume bulandoni tunena pano

Hmm. Ayi ndithu zikomo mwamva inu. ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abulande kuda kunyasalande sungamvetse